di aw bɛɛ la k'a fɔ nin waati in na ni o kɛlen don k'a ka arajo butɔn ka munumunu k'a bila bi kɔnɔntɔn ani seegin a n'a nɔkanfɛ seegin na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka dannaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banankabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten cɔyi tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kaɲɛ wolonfila n'o dɛnɛ gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min na b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen ye kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umaru Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen nakɔlɔsi Jakarija Danbele arasa turu kɛmɛ nɛgɛ karafe b'a bolo lefɛn Kamisogo ka ja ta ni k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛla la sɛk sidibe fatumata wuriyɔrɔ ture mariam jara susaba kante u bɛɛ bi yan jagina i ni sɔgɔma nba i ni sɔgɔma burama somaa bɛɛ baasi foyi t'u la k'i fo a diyara n ye ka lamɛnlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye mɔgɔ ma sɔgɔli mana sɔgɔmada in na Hmm. mali kɔnɔ fo mali kɔkan Hmm. i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko sanga k'o foli d'i ma Hmm. minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Hmm. minnu bɛ tila k'an lamɛn whatsapp gurupuw sanfɛ Hmm. an ka foli b'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni ye ala sɔnna bɛɛ ni sɔgɔma tabarikala Mhm. ma ɲana awɔ

a bɛ mɛn kunkolotigi de fana la ko kunkolo b'a dimi dɛ vraiment dɛ hmm. sabali quoi ayi ɛ a bɛ mɛn kunkolotigi de la ko kunkolo b'a dimi i t'a mɛn i t'a mɛn maa wɛrɛ la dɛ ne ka guli kɔni ka ɲi fo ah. salen tɔn grand frère

an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo bɛɛ maa o maa tulo b'an na mhm. mali kɔnɔ ni mali kɔkan mhm. k'a f'u ye sa ko Peace FM don mhm. nin y'an sigikan ye kunnafoli ye a cɛma o don ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen o fana ka fisa ni maa kunnasirilen ye kosɛbɛ o tɛ o don o b'a to ni an bɛ maaw fo foli da mali kɔnɔ a n'a kɔkan malienw ka ca kɔkan jamukan ye minnu bɛ an lamɛn kosɛbɛ kojugu an bɛ foli ni ja ka a lase u ma o don malienw ka ca mali fana kɔnɔ jagina minnu kɛlen don ka dannaya k'o ta k'o da an kan Bamakɔ a dafɛdugu a tɔnɔmadadugu a bolomadadugu nin bɛɛ lajɛlen de bɛ an lamɛn ka taa se arajo minnu bɛ rezɔnw na sɛrikiliw kɔnɔ jaginɛ waati dɔw bɛ kɛ tile kɔnɔ olu bɛ tila k'a ta ni ka sigi a kan an bɛ foli ni tanuni an b'a lase u bɛɛ ma u bɛɛ o b'a to n'an bɛ taa kolokani kolokan kolokani arajo islamique olu bɛ a ta ka a fili fiɲɛ fɛ dɔ bɛ kolokani an bɛ foli ka a lase u ma nin waati o ka ɲi yani an donkan sɔgɔmada in na mm. o de ye eh, a fɔ yɔrɔ min ma ko la colline de savoir i b'a yɔrɔ dɔn o tɛ ekɔlidenw ka kalanyɔrɔ min filɛ nin ye olu ko a ma ko kulusanfɛla kulusanfɛla mhm. yani ɲaman belebele min bɛ yen a walankatala ayi ɲaman ma walankata yɛrɛ dɛ ta de donnen don ɲaman na sisi de bɛ ka maaw tɔɔrɔ o ka maaw tɔɔrɔ karamɔgɔkɛ e ko ne ka jan awɔ ne ka jan dɛ a tɛ si ma ye ɛ n'i t'o sisi ye ɲɛ la yɛrɛ i t'a ye ayi ne ka jan dɛ nka maaw tɔɔrɔlen don a y'a kelen ni a ye maaw tɔɔrɔ nka maaw tɔɔrɔ dɛ jaginɛ kunu aa maa min y'an wele a ko la dan yɛrɛ t'a la ko kuma dɔ la u bɛ pɔnpiye wele o pɔnpiye kɔni b'a se kɛ u bɛ na ji k'a kan pɔnpiye bɛ taa dɔrɔn dɔ bɛ tasuma don a la tuguni awɔ ni pɔnpiye taara u b'a bila ee a sira a sira a sisi de kɔni bɛ ka bɔ maaw bɛ ɲɛnamini cogo min na u bɛ ɲɛnamini ten o man ɲi o man ɲi ɲaman yɛrɛ y'a damana kasa ye kuma bɛ ta bilalen la o fana kasa o ka jugu dɛ non mais mais kabako de don quoi ee a tɛ ka bɔ o

jaginɛ an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na mali kɔnɔ ani mali kɔkan ka hakɛto ɲini kɛ u fɛ jɛmukan a daminɛli la retard la dɔɔni ɔ k'u bɛɛ fo bɛɛ mali kɔnɔ an'a kɔkan siga t'a la u mana kɛ fan o fan n'u tulo bɛ anw na nin waati in na k'a f'u ma ko u ni sɔgɔma nin y'anw sigitɔ ye kunnafoli a kɛnɛ kan awɔ ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da a b'o gɛrɛ maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen ye kosɛbɛ kunnafoli n'an ye u ta i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi sisan sisan hmm. a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko colline du savoir badalabugu badalabugu jangɛnɛ i b'a ye ɲaman belebele min bɛ yen hmm. aa jangɛnɛ dɔw fana de ka baara bɛnnen don hmm. ɔ ka ta bila o la sanga ani waati bɛɛ maaw tɛmɛtɔ u ka taa ni ka segin kɔnɔ sisi bɛ i tɔɔrɔ ka segin sisi bɛ i tɔɔrɔ i tɛmɛtɔ fo ka taa se i segintɔ ma janko maa minnu yɛrɛ bɛn fana bɛ ye ja k'a fɔ k'u ka denbaya a bɛ yɔrɔ in kɛrɛfɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan joona ka ko dabila ka nin ko dabila a man ɲi pɔmpiye ale kɔni b'a se la o tuma caman maaw b'u wele a bɛ na tasuma faga ɔ pɔmpiyew olu b'u ko don dɔrɔn i b'a ye sisi bɛ tila ka bɔ tuguni sɛbɛn de b'a k'a la dɔ bɛ ta bila a la a yɛrɛ de bɛ dɔw ɲɛnajɛ ka sisi yɛrɛ bɔtɔ ye ɲaman fɛ ayi a b'u ɲɛnajɛ de o n'o tɛ i b'a kɛ mun na o ye maa sugu jumɛn sisi wa ni nin man ɲi dɛ parce que i b'a kalama maaw denw bɛ bɔ k'u bɛ taa kalan maa tɔɲɔ dan don u ni bana bɛ na e bɛ kalan na sisi b'i kan o ka jugu dɛ waati joona u k'a lajɛ faamaw k'a lajɛ ko ka bɔ a la nin tɛ ko ye dɛ n'o ko tɛ yɔrɔ in dabɔra kalanyɔrɔ de kama n'a ma ɲɛ ko nin kɔni yirala tiɲɛ na u ka nin bɔ a la c'est pas bon ee n ko ɛlaji ninnu ta kɛra yan nɔ olu fɛnɛ tun bɛ pɔmpiye wele k'a faga mhm. n'u y'a faga mhm. dɔ bɛna ta bila a la mhm. ɔ comité de veille de kɛra olu bolo o kama pour que o ko bɛ se ka nɔgɔya a man ɲi o a tɛ ɲɛ o a man ɲi ɲaman ninnu fɛnɛ n'a fɔra ko dépôt de transit n'a nana a bila dɔrɔn a y'a ta ka taa n'a ye a bila yɔrɔ la a banna an bɛ taa an ka taa an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka caw ɲɛsinnen don ka jamana a jɔsen kuraw k'olu sigi hmm. n'a bɛ fɔ a ma ministre de la refondation ikasa a ɲɛmaa ye ibrahim ikasa mayiga ye ale don an bɛ don min na i ko bi hmm. ɔ bisimilali a ye o kɛ a y'o kɛ hmm. Hmm. ani maaw ye ɲɔgɔn ye hmm. maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don ka sigi ka miiri hmm. ka fɛɛrɛw ani dabaliw sigi sen kan ɔ cogoya min na jamana a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ sira caman fɛ an bɛ don min na i ko bi jamana in a bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye parti politique ye o ka ca fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲa k'a fɔ ko o ka ca ɔ wulikajɔ kɔni o de kɛra nin tɔn in fɛ ka sigi sen kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw ko olu sigi sen kan ka miiri mm. ɔ cogoya min na mali parti politiki mm. dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na sabula a ka ca fo ka taa fɔ a to ten ka dɔ bɔ a la dɔ bɔ a la a ka ca o nɛnɛ dɔɔnin de b'an jɛ parti kɛmɛ saba la mali kɔnɔ u t'a kɛ u t'a kɛ fila ya mm, fila n'u y'o kɛ dɔw ka baara bɛ tiɲɛ dɛ baara tɛ o baara don dɛ ayi baara don ɛnɛ mɛ n bɛ se ka mali maaba saba naani an b'a fɔ minnu ma ko maabaw ye minisiriya jɔyɔrɔw kɛ n bɛ se ka saba ni naani f'e ye hmm. k'e ɲininka k'u ka baara ye jumɛn ye i tɛ se k'a fɔ ah, ne b'a dɔn parce que baara t'u la ne b'a dɔn n b'a dɔn n b'a dɔn baara foyi t'u la politiki kɔ e ko mɔgɔ dɔn n bɛ se ka maa naani maa duuru an kana tɔgɔ fɔli kɛ a ka ɲi ayi n tɛna maa tɔgɔ f'i ye o n bɛ k'a f'i ye de ma- i bɛ maa naani ta i bɛ kelen ta e yɛrɛ b'i miiri k'i miiri aa nin bɛ baara jumɛn na ni politiki tɛ i tɛ se k'a fɔ Ah, o ye kɔrɔkɛ ka kuma an bɛ filanan ta ka sabanan ta ka naaninan ta ko le bon. chemin le plus court Hum, c'est le chemin le plus court hein, hein, pour les médiocres. et les cancres Voilà. pour que ka pour se faire une place au soleil o don dɛ han maa yɛrɛ ka baara ka bila ko politiki han politiki ye baara ye a b'o politiki de kɛ dɛ han bulogu e ko kɛmɛ kɛ dɔɔni b'a jɛ kɛmɛ kɛmɛ saba dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ a la mali la yan o de la u wuli k'u fasa fili ko ediko parti politique an k'o kuma mɛn dɔ da ɲinan an k'o kuma mɛn dɔ da ɲinan cɛ u y'a fɔ dɛ ayi foyi tɛ d'i ma si ma ɲinɛ yanni kɔlɔnjɛba ka taa n bɛ k'a fɔ ayi n b'a fɔ ko i ye kɛlɛ de kɛ k'a ɲini ne Awɔ. demokarasi Mhm. ka acquis dɔw don Awɔ. nka eh, an filɛ waati min na ko sisan jamana bɛ gɛlɛya min na Ɔn, maa kana ediko kuma fɔ yan dɛ a y'a to ka waati Ah. wɛrɛ kɔnɔ a banna ni wari min yɛrɛ bɛ yen u b'a di sɔrɔsiw ma hɔn awɔ Awɔ, u a b'a ka ɲi, di- o ka ɲi. u b'a di sɔrɔsiw ma o ka ɲi

Ninnu fana y'a bolofara dɔw ye. Nka tiɲɛna parti u ka u k'a kɛ Mali bɛɛ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma u ka Mali région région jate bolo kɔni na dɛ ko région hakɛ ko parti hakɛ ni mun t'o kɔnɔ i t'a la. O man ɲi parti ko ma dabɔ o kama. Han? Parti ko tɛ région ko ye o. Ayi n bɛ fɛ ka misali dɔ de di dɔrɔn. Ayi o man ɲi. A kana caya ka se o yɔrɔ ma. O bila o bila o bila. dugutigi den bɛ parti o parti la u bɛɛ ka bɔ u kana don an ta la ah? o misali ka ɲi ee kebe o man ɲi ah, mɔgɔ fana kɛ man di k'i ka daga jigin mɔgɔ ye dɛ i b'a jigin pourquoi pas b'a ka parti nana parti dɔw sɔrɔ a ka ca ni san bi saba ye o t'a la o mais anw ta eh, hɔrɔnya ni danbe ko min b'anw ta la o bɛ ah, maa caman ta la n'o n'o f'i ɲɛna n ko dugutigi den bɛ kuma min fɔ kuma min ni sɔsɔcogo t'a la diɲɛ bɛɛ

Ne bɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ dɛ. Ɛɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye dɛ jamana in cibaa dɔw bɛ yen maa tɛ kabila ko yɛrɛ f'olu ye n'olu yɛrɛ tɛna kɛ mali tigiw ye u y'a ci bɔgɔbɔgɔ Kebe- ni biki ye k'u sigi kebe i mɔkɛ dugutigi don wa dugutigi tɛ dɛ nka Ɔn, an n'u ka surun aw ni dugutigiw ka surun a banna o fana ye kebew ye mɛ ɔhɔ a banna a banna

Wala u tɛ kelen dɔn ayi i b'i ka pati la ne tɛ tɔn ayi ayikola ayi yɔrɔ ka pati diya a ko ne t'a la an teri don fi ayi ne dugutigi den o yalala yɛrɛ kana ni dugutigi den ɲɔgɔn ko n ko dugutigi den ka kuma la filifɛ ma fɔ wa ni datu a ye na politiki la a banna ne kɔni ne t'a la e ne tɛ tɔn na n' banna ɛ eh, burama jagoya an tɛ tɔn na dɛ a kɔni eh, an dun ka tɔn in a ka kuma ka ɲi na wa n'a waleyara fana a ka ɲi mɛ ne t'a la dɛ n tɛ maa si ka tɔn na eh, i bɛna n kɛ samu nɔ ayisa a ka ɲi ayi ee sinasi ni etikɛti ye n t'a la an dugutigidenw kɔni an b'a la samu ni ni jaabi question poser Kawu Jim ko a fɔ kɛ o man kan kunnafoni dila sɔrɔ jɛnɛminɛ de y'o ɔ kuma sigira a sigi kuma sigilen kɔ sa u y'a jira k'a fɔ olu kɔni miirila fɛn min na hmm. mali parti politique k'a ka ca kojugu ko ka dɔ bɔ a la ah. ɔ dɔ bɛ bɔ a la cogo di hmm. ko o de ye eh, a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka critères ko olu sigi sen kan ɔ a kiritɛriw Mm. ɔ ni ni n'i tɛ nin ni nin ni nin ni nin remplir Mm. ɔ i kana ye i kana yamaruya kana d'i ma i ka tɔn sigi Hein? awɔ Ikasa o kɛ. Ikasa m'o kɛ sa Ɔ, kulu comité dɔ de scientifique, sigira wala comité scientifique, ka nin ka stratégique. nin hakilina ta Ɔ. k'a proposer A ka ɲi dɛ. Ikasa ye n'o a ka ɲi a nisɔndiyara kosɛbɛ wala a ka ɲi sabula a ko ko nin bɛ don mali refondation o hukumu kɔnɔ a fɔra ko mali parti politique k'a ka ca fo ka taa fɔ a to ten a ka ca ɔ ni nin kɛra awɔ o bɛ kɛ sababu ye nin ka belebeleba bɔ a la ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana foroba wari awɔ o de bɛ ta san o san k'o mm. tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ mm. aa parti eh, politikiw ni ɲɔgɔn cɛ mm. ka tila k'a f'u ye k'u ka jamana kɔnɔdenw k'u kolo don ɔ ka fɛn min ye fasoden ɲumanya ko o kalan ko o k'u u kun awɔ n'o bɛ k'a kɛcogo la Mm. a bɛ ɲa a bɛ ɲɛ nka dɛ n'a tɛ k'a kɛcogo la wari bɛ taa sira wɛrɛ fɛ Hum. sira wɛrɛ min ni a cɛ ka jugu Ee. kosɛbɛ an bɛ taa yɔrɔ fɔ dɔ ye n ko n'a y'a sɔrɔ parti politique y'u ka baara kɛ maa caman bɛ CNT kɔnɔ bi u tɛ u tɛ se fɛn na u tun bɛ se dɔ la an an b'u gɛn ayi u tun bɛ se yen Ah. ni parti politique y'u ka Formation baara tun bɛ k'u kun wa? kɛ formation kɛ tiɲɛ don a ka ca ala fɛ maa caman tun bɛ kalan sɔrɔ mɛ a ma kɛ a ma kɛ dɛ an kana ɲɔgɔn musala a ma kɛ jɔp bulo k'a ye bisimilali kɛ kebe a ye jɔn bisimila bulojan jan ne sabali sabali n'i b'u différencier ayi ayi sabali an kɔrɔkɛ fɛ i b'an ka taa Mas fɛn min Ablaye Jɔp ye Jɔp a ye bisimilali kɛ ɔhɔ fɛn min ye Egypte jamana ɔhɔ olu ka lasigiden bɛ anw fɛ yan nɔ ça c'est le pays des pharaons u ka lasigiden bɛ yan a y'o bisimila a y'o de bisimila u ka bisimilali ninnu kɔfɛ sa fɛn min ye maa fila ninnu ka kumaɲɔgɔnya bolila min kan o de ye tariki minnu bɛ eh, mali jamana ale ni egypte jamana ni ɲɔgɔn cɛ tariku b'an cɛ dɛ tiɲɛ b'a la an ka maa caman formera yen dɛ egypte non

Yan ne a kɔni tun ka fɛn dɔ bɛ ne kɔ mɛ ne y'a a ko ten ne ko tiɲɛ na a y'a fɔ n yɛrɛ wala ko jankɛ ko masi y'i nɛgɛn dɛ ko masi y'a ta ɲɛnabɔ ko k'i to ne ye ta ɲɛnabɔ dɛ ne taara n ta sara mɛ o de don ne taara fo so ka taa n ta d'a ma a y'a fɔ tan dɛ a ka kami juru min tun bɛ na n taara a ka kami d'a ma fo so wala i ti taa n'i ta ye joona a y'a fɔ ne e yɛrɛ ni k'e ni nɛgɛ ko mɛ k'i taara i den ka t'i ta ɲɛnabɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne taara ni kami yɛrɛ a tɛna kɛ denmisɛnnin mɔgɔw ka ko wagati dɔw y'u dɛn ka taa kati ee eh, kebe an ka taa kebe an ka taa an ka taa kebe ɔ masi tariku ninnu halisa a bɛ se ka yakubaya cogo min na ka hmm. diversifier hmm, hmm. cogoya min na maliyɛn denw bɛ se k'u ka ta sɔrɔ a la fɛn min ye egypte fana ye ale bɛ se ka a ta sɔrɔ a la cogoya min na fɛn min ye ablaye jɔp ye a y'a yira k'a fɔ an kɔni ka eh, laɲini fɔlɔ ye min ye o de ye lakana ani bɛn ni kelenya ko o sabati an ka jamana kɔnɔna la wa fɛn min ye egypte ye u b'a fo parce que ka d'a kan fɛn min ye egypte jamana ye hmm. a fana bɛ ka an dɛmɛ o ko la yɛrɛ c'est misira ya awɔ yɛrɛ misira n y'a mɛn misira jamana olu de hmm. mas ablaye jɔp kɔni a ye eh, fɛn min ye lasigiden ye a ye hakilisigi kuma ni jigisigi kuma fɔ a ɲɛna tabarikala fɛn min ye don dɔ nataw ye hmm. ka se ka a bilasira hmm. k'a dɛmɛ cogoya min na a ka hmm. mission o ka se ka kɛ a bolo e, fɛn min ye réussite to a bɛ ɲa a bɛ ɲa a bɛ ɲa ala k'a ɲa u bɛ jamana u fana u fanga ka bon kɔriko la aa u ka kɔri a quantité ka ca tabarikala mais qualité la an b'u ɲɛ an ka kɔɔri ka ɲi n'u ta ye awɔ mɛ u ka fana ka kɔɔri ka ca o ka ca ni anw ta ye kalite de an ta ye kalite olu ta ye kantite ye u ta ye mɛ hali tuma dɔw la kantite la ɲɔgɔn sama b'a la dɛ ne ma ya o de la a fɔ ko kalite ka ɲi mɛ i bɛ taa yɔrɔ dɔw la olu mago bɛ kantite de la surtout mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ i n'a fɔ kɔngɔtɔ kadiri gunda mali mago bɛ kalite de la

mɛ si si wayi wayi non non non non e ko tɛ i sigi k'i hakili jagabɔ dɔrɔn ka n'a kalan taara yɛrɛ sira fɛ ka kalan yɛrɛ kɛ k'a ka kɛ nɛnkun garisigɛ ye ten Ɔn. han ni tubabukan kɔni dir'i ma i b'o o fɔcogo ɲumanin kɛ mɛ i tɛ se ka pap ka Foyi. fɔ tɛ ka foyi ɲɛnabɔ taa bigi ɲini k'i faso ci han e cɛ a b'a fɔ tɛ yan yɔrɔ dɔ dɛ Wa i ɲɛ b'a caman na a caman bugulen bɛ parti politique de kɔnɔ, an k'o b'a kɛ ten de, o bugulen bɛ yen de o, o b'a kɛ ten de o, waayi ko camarade, unhun, camarade, camarade ko kɛra sabu k'an ka jamana ci ko camarade, walayi, han, n'a technocrate kirikara dɔw bɛ yen, yee, u bɛ t'olu ta k'u tɛ parti la, a bɛɛ bɛ parti la, a bɛɛ bɛ dɔ kɔfɛ, u bɛɛ b'u dɛn sufɛ ka wari di partiw ma, awɔ.

la a bɛ ten de faransi sisɛmu de b'an bolo yan diplɔmu sinon angilɛw fɛ yen i bɛ se mun na o jira an na a banna o de bɛ yen o faransi i ka papiye diplɔmu n k'a man ɲi n'u y'a u ka mantalite ninnu don i kun na a man ɲi n'i n'a dɔw ye baro kɛ i b'a fɔ k'aw kan tɛ jamana kelen ma ayi dɔw non i b'a fɔ kuma i b'a ko mali bɛ wuli sini awɔ i b'a fɔ aw kan tɛ jamana kelen ma i ka kuma cɛ dɛ n ko n'i y'a a sisi wawaye dɔw sigilen non i sigiyɔrɔ la yanni i ka wuli ka t'i mago ɲɛ ci la yan i n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen n'u ye jamana in f'i ye wafi ye k'a banna k'a banna pewu e yɛrɛ b'i i yɛrɛ ɲininka ko ninnu ka denmisɛnninya kɛ min ye yan o tɛ foyi kalama u y'a kɛ bamakɔ yan u tɛ foyi kalama foyi

a bɛ n'a fɔ fɛn min ye ale ɲɛmaaba ye directeur général a welela fɛn min ye pôle ami aa cɛ pôle ma ye dɛ maa tɛ wele yen gansan dɛ ala k'an kunna diya yɔrɔ conférence de presse kɛ an ka taa cɛ a daminɛra tuguni yan a kɔni a komi a sasali daminɛna a maaminɛ daminɛra tuguni an bɛ taa an ka dugu la yan'a ko yan'a ko ka ɲama jɔ pôle économique la ah, jɛgɛ k'a bɛ i n'a fɔ kunun a sasara dɛ ɔn b'a pati suli han hmm. ko ka a minɛ ka taa n'a ye ɲininkali bɛ ka k'a la ɔn ɔn olu bɛ sen na ɲininkali man ɲi dɛ aa a dɔ bɛ dɔ la e n'o ka pan pan dɔ b'u fɛ yen n'u y'i lasigi o kan ɛ ala ɛ ala ɛ n'o bɛ craquer de moralement i bɛ craquer de walayi i de la bɔ ba in ɲɛ yan ne terikɛ dɔ ye commissaire ye ne terikɛ dɔ ye commissaire ye ne taara bɔ a ye ne tun b'a fɛ ka n sigi pani in kan ko n kana n sigi dɛ a bɛ sigiyɔrɔ di ne ma ko ne ka n sigi o kan ko parce que ko pani min filɛ nin ye ko ko ne yɛrɛ ye k'a kɛcogo la ko n'i sigi nin kan i bɛ craquer de moralement i bɛ tɔɔrɔ u bɛ pan minnu bɛ tribunaliw koro kɔnɔ laɲini mun b'i lasigi yen yiri ayi nɛgɛpani minnu de ka ca la o i bɛ sigi yen bon i minɛlen tɛ i tɛ se ka taa so wa turu ma s'i ma fɔlɔ e cɛ jɛnɛ wajugu koyi i ma minɛ i bilalen tɛ wa tour fana ma s'i ma fɔlɔ ɛ ala ne i ni de bɛ minɛ k'a da i kun fo ka t'a fɔ sa ko i wele k'i ka don i ni de bɛ minɛ k'a da i kun ee lawo kɔrɔ ɛnɛ ala ka ala k'an kisi kiriso ma ala k'an kisi ala ka maa ko ta ka fisa ni ko ma ye koyi jamana in mun kɛra

k'i wele ka t'i lasigi banc banc in de kan ee i bila hakili wasi wasi la walayi i b'a dɔn moralement a b'i hakili a b'i moral yɛrɛ bɛɛ de tiɲɛ a b'i hakili bɛɛ de tiɲɛ tour bɛ s'i ma waati min na u b'i wele waati min na o b'a sɔrɔ a ko yɛrɛ de nege t'e la e bɛ sera ka tiɲɛ fɔ ten ɛɛ n ka kun y'o de ye ka taa tiɲɛ fɔ ten ee k'e bɛ tiɲɛ fɔ dɛ i sigilen don banc in kan i tɛ se ka wuli Bon hali n'i wulila i b'i munumunu i bɛ tila ka n'i sigi stress b'i kan i bɛ wɔsi i tɛ se ka taa so bon tour dun ma s'i ma fɔlɔ e t'a dɔn ɛ ɛ ka taa so kaso o t'i jɛ dɛ o bɛ kɛ manu militari ye aa manu militari u b'o k'i la

an bɛ taa an ka taa ɔ ala ka pôle ɲininkaliw ala ka a to tiɲɛ ka bange a la n'i ma fɛn kɛ i bɛ taa so mais n'i ye fɛn kɛ i tɛ bɔ yen dɛ an b'i to juge d'instruction bolo yen ala k'an kunnadiya a bɛ baara k'i kan ala k'an kunnadiya yarabi an ka délégation belebele hmm. o wulila nin ka i kunda eh, fɛn min ye togo jamana kan togo togo faure faure gnassingbé ale ka jamana don mhm. cɛkɔrɔba tɛ eyadema ye wa n'i sera togo port la awɔ n sera yen tiɲɛ yɛrɛ la n sera yen mhm. j'ai fait là-bas togo ani benin mhm. voilà

ɔ taama kɛra ka taa benɛkaw olu eh, a ma kɛ benɛ sa togokaw fɛ yen togokaw fɛ yen ɔ n'an b'a ye k'a fɔ ko taama kɛra ka taa yen mhm. ɔ i b'a ye k'a fɔ eh, négociation o bɛ sen na halisa cogoya min na mhm. an ka jamana ani CEDEAO mhm. embargo a bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in kan cogoya min na awɔ a ɲinina eh, Togo jamana faama fɛ mhm. n'an b'a ye k'a fɔ ale n'an ka jamana ɲɛmaa olu ka di fo ka t'a fɔ a to ten wa maa don maa min n'a ka girin CEDEAO kɔnɔla la maa don ɔ CEDEAO jamana faama caman sɔnnen don a ye a ɲinina ɔ janko ale yɛrɛ de ka kɛ kumaɲɔgɔnya kɛbaga ye an ka jamana ani CEDEAO olu ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw mm. a bolila fɛn caman kan o ka ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya la mm. an ka jamana mm. ale ni togo jamana yɛrɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ɔ teriya min b'an cɛ mm-hmm. baara ɲɔgɔnya min n'o fana b'an cɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yakubaya cogo min na ni ka taa a fɛ mm-hmm. ɔ i b'a ye k'a fɔ togo jamana u kɔni ye layidu ta an ye k'a fɔ ko baara ko olu n'u u se kɛ dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ bɛ se ka taa ka an ka jamana sɛgɛrɛ cogo cogo u y'a jira ɔ degun min b'an kan o ka wuli ɔ kumaɲɔgɔnyaw bolila ninnu de kan hali n'i tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen tɛ yen o tɛ yen dɛ o kama wulikajɔ kɔni an ni togo jamana a bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na ɔ ka gɛlɛya ko o ta ka bɔ an kan o ka ɲi ka jamana ka a bila sira jɛlen kan a ka mhm, taa mhm. an kɔni ka san fila mhm. o b'a nɔ la a tɔ ye sa anbarigo o wulili o kuma ɲɔgɔnyaw olu de bɛ sen na bi olu ka kɛ ala k'a bɛɛ ɲa yara bi o tɛ duwawu ye o don dɛ ala k'a bɛɛ ɲa togo u ye ŋaniya ɲuman ta k'an sɛgɛrɛ awɔ a y'u ŋani don min na UEMOA hmm. u ka kiiritigɛso min bɛ a ye sɛbɛn bɔ hmm. ko ka mali bila hakɛw kɔnɔ kabini o don togo ministre des affaires étrangères fo ka taa se a jamana faama ma mhm. a ko k'u b'a ɲini n'a ma ɲɛ ko ko kɛra tan mhm. u ka mali bila a ka hakɛw kɔnɔ wa kɔsa in na hali a bɔli min kɛra abijankaw fɛ yen mhm. a y'a ɲini k'a fɔ ko bi bi in na fanga sugu sugu kɛra jamana minnu kɔnɔ ni finitigiw bɛ u ɲɛmaaya la ko CEDEAO maaw k'a lajɛ u n'u ka sigi ka kuma u k'u hakilinaw dɔn k'u fɛlaw dɔn o de ka fisa e bɛ ko yɛrɛ diya ye min mm. olu ka jamana faama ni an ka jamana faama ka di kosɛbɛ o ka di o ka ɲi o ka di yɛrɛ de maa ni bɛɛ tɛ goya o ayi ayi o b'a to mhm. ɔ ni an bɛ eh, Ablaye Diop mm. an b'ale lamɛn halisa mhm. kunu an ye eh, Ablaye Mayiga lamɛn mhm. ɔ ale ye ɲɛfɔli k'an ye kun min na Mali ye eh, faransi ka baara ɲɔgɔnya k'a jɔ mhm. Ablaye Diop mhm. ale bɛ taa ɲɛfɛ n'an ye bi mhm. ɔ ka an bɛ se ka min faamu a ko kɔnɔ ni k'o fɔ an ye halisa an ka ale lamɛn bɛnkan min bɛ an ni eh, faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanani sira fɛ bɛnkan sɛbɛn saba de don a fɔlɔ o siɲɛna 2013 opération serval bɛ na wagati min pour que ka faransi sɔrɔsiw yamaruya u ka na an ka jamana kɔnɔ u ka pankurunw fana ka se ka eh, voler an ka jamana kɔnɔ k'u ka baara kɛ donc o ye accord de 2013 ye min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fan fɛ o ye jɔsen fɔlɔ ye jɔsen filanan o ye an y'an bolonɔ don sɛbɛn filanan fana na n'o kɛra san 2014 n'a bɛ f'o ma ko traité de coopération en matière de défense o kɔrɔ ye ko an ni faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'a lajɛ lakananiw baaraw bɛ se ka kɛ cogo min mɔgɔ minnu ka kan ka former olu fana bɛ cogo min ni minɛnw ka kan ka di o minɛnw bɛ di cogo min k'an ka sɔrɔsiw fana bilasira eh, lakanani sira fɛ donc o ye traité de coopération en matière de défense o signena 2014 o ye jɔsen filanan ye jɔsen sabanan sisan o signena mars 2020 eh, n'o ye protocole additionnel ye o protocole additionnel nin bɛ faransi yamaruya ale ka se ka tubabu jamana wɛrɛw n'o européen jamanaw ye allemagne ni, ni pays-bas ani estonie ninnu ale ka se ka olu fana wele k'olu ka na a dɛmɛ baara la o ye jɔsen sabanan ye o de b'an ni faransi cɛ mais sisan aw y'a ye o baara ninnu kɔnɔ gɛlɛya nana don an ni faransi cɛ parce que kabini yɛlɛma donna an ka jamana kɔnɔ mois de mai la euh, o ma diya faransi ye u y'a deside ka fɛn dɔw taabolo yɛlɛma a fɔlɔ kɛra u nana juin kalo san 2021 u n'an ka sɔrɔsiw bɛ opération conjointe minnu kɛ n'a fɔra ko faransi sɔrɔsiw n'an ka sɔrɔsiw olu bɛ taa kɛnɛ kan ɲɔgɔn fɛ u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ terrorisiw kɛlɛ o opération conjointe ninnu u wulila dɔrɔn don dɔ la sɔgɔma dɔrɔn ka a fɔ tele la k'olu ye o dabila parce que k'a fɔ ko mali gouvernement min sigilen bɛ o man di olu ye donc u y'o baara dabila donc e bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ o ka dugukolo kan e kelen bɛ wuli don dɔ dɔrɔn k'a fɔ ko ne ni e tɛ baara kɛ mais n kelen de bɛ baara kɛ o kɔrɔ ye mun de donc o ma diya an ye an y'a yira fana a ma diya parce que aw bɛ yan nɔ bɛnkan sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to aw yamaruyara ka kɛ yan donc n'o bɛnkan sɛbɛn bɛ falen f'an ka sigikafɔ de kɛ fɔlɔ e tɛ se ka t'i sigi tele la dɔrɔn k'o fɔ anw k'a mɛn o la bonya yɛrɛ t'a ko la donc o ye bɛnkan fɔlɔ ye o violela o sira fɛ o tun ye juin 2021 euh, février 2022 Faransi jamana ɲɛmɔgɔ n'o Emmanuel Macron ale yɛrɛ taara i sigi tele la k'a fɔ ko euh, olu ka opération Barkhane ko o banna k'u bɛ n'u ka sɔrɔdasiw labɔ Mali la u bɛ taa n'u bɛɛ ye o fana kɛra o cogo kelen na sigikafɔ ma kɛ a la euh, a ma fɔ an ye k'a boloda o ma a fɛn sara an na a ko bɛ kɛ cogo min fana o ma fɔ an ye an don olu ka sɔrɔdasiw bɛ yan n'o Barkhane de ye n'olu nana ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ n'a y'a bɔ b'a bɔ mɔgɔ jugu kɛlɛ se kɛ situation gɛlɛman de bɛ yen o mɔgɔ jugu fana se ka kɛlɛ dɔrɔn aw ka wuli don la sɔgɔma dɔrɔn ko bon aw ye baara bila aw bɛ taa o fana na bɛnkan sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a yir'u la k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn o ma sabati o ma bato a ma bɔ a sira fɛ e nin t'a kɛcogo ye n'aw b'a fɛ ka ko yɛlɛma aw ka droit don olu de nana n'u ka sɔrɔdasiw ye n y'a dɔn u nana n'u ye hakili ɲuman de la k'a fɔ k'u b'an dɛmɛ n'a banna don min fana a bɛ ban u yamaruyalen don u ka taa n'u ka sɔrɔdasiw ye mɛ f'an ka sigi k'a fɔ de a bɛ kɛ cogo jumɛn aw bɛ taa don jumɛn mɔgɔ hakɛ joli bɛ taa aw bɛ taa ka bɔ yɔrɔ jumɛn na n'aw taara ka bɔ yɔrɔw na anw ka faamaw bɛ na cogo di k'o yɔrɔ ninnu lakana o si kuma ma fɔ o tun ye problème filanan ye an taar'o ko ninnu de la sisan ka ko ko gɛlɛyara an ni ɲɔgɔn cɛ bɔn an y'a yira k'a fɔ o fana kɔfɛ ɛɛ faransi wulila o o o tagali sira kɔnɔ ɛɛ u ka awiyɔn caman bɛ na u bɛ wuli jamana kɔnɔ u bɛ don u bɛ don ka bɔ kɛ u tɛ kuma sara mɔgɔ la olu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ i b'a fɔ hali ni gouvernement sigilen tɛ mali la ni min ka di min ye i bɛ don yɔrɔ min i bɛ bɔ u b'a fɔ dɔrɔn ko bɛnkan sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o b'olu yamaruya ko fɛn o fɛn ka d'u ye u k'a kɛ mali kɔnɔ fo k'a kɛ yɛrɛ mali aviɔnw yɛrɛ mali jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka aviɔnw tɛ se ka don yen k'a fɔ ko bɔn ko tubabuw bɛ baara nin yɔrɔ la an tɛ se ka don an k'o de la ko o fɛn nin bɛ mali ka souveraineté violer de parce que ni jamana fɛn o fɛn bɛ yan nɔ n'i bɛ baara kɛ f'i ni mali jamana ɲɛmɔgɔw de ka sigi k'o sigi ka fɔ kɛ donc an y'a jira k'a fɔ o filanan o ma kɛ ka ɲɛ a jɔsen sabanan n'o ye operation takuba o ye faransi yamaruya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka jamana wɛrɛw wele u ka n'u dɛmɛ n'o ye européen jamanaw ye donc olu fana nana o sira de fɛ donc o bɛnkan sɛbɛn saba minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ min n'o siɲɛna 2013 n'o bɛ operation barkhane kun na filanan n'o ye 2014 ye n'o ye traité de coopération en matière de coopération ye sabanan n'o ye protocole additionnel ye min bɛ takuba opération kan an y'a jira k'a fɔ kunu euh, gouvernement ka laselikɛla bɔra k'a fɔ ko mali jamana y'a jira k'a fɔ ko o bɛnkan ninnu an bɛ fu siri o bɛɛ lajɛlen na k'olu lajɔ mali tisinin u tɛ se ka baara kɛ o bɛnkan ninnu kɔnɔ tugun sabula o bɛnkan ninnu anw ka jate la olu ye desizɔn minnu ta u kelen k'a sɔrɔ u m'a sara anw na epi u bɛ ka baara minnu boloda mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma sara mali den a ma sara mali ɲɛmɔgɔw la o b'an ka an ka sariyaw sɔsɔ donc a ko tɛ se ka taa ɲɛ mɛ bɛnkan nin pour k'a ka ban n'a fɔra min ma k'a fɔra ko dénonciation n y'a dɔn mɔgɔ caman t'a faamuya sariya kumaw de don dénonciation kɔrɔ ye ni bɛnkan b'i ni mɔgɔ cɛ n'i bɛ fɛ ka a bɛnkan la lajɔ i bɛ bɔ o de la k'a fɔ ko bɔn nin bɛnkan ne ma sɔn a ma tugun mɛ hali n'i ma sɔn bɛnkan ma sariya de bɛ bɛnkan yɛrɛ kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ i bɛ a bɛnkan kuma lajɔ cogo min n'a bɛ f'o ma i b'a fɔ ko préavis bɛnkan sɛbɛn minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ n'o ye eh, eh, traité de coopération en matière de défense min siɲɛna 2014 o y'a jira k'a fɔ ko ni i bɛ fɛ ka bɛnkan nin ka a lajɔ i b'a a lajɔ mais f'i ka a kuma sara jamana dɔ in na kalo wɔɔrɔ yanni k'a ko waleya donc kunu kun ye mɛ kalo tile fila ye donc an bɛ jɔ yanni kalo wɔɔrɔ ni kalo wɔɔrɔ dafara o bɛnkan nin o ko bɛ ban pewu pewu fosi t'a la mais yanni kalo wɔɔrɔ ka dafa mali ye a kan di kuma fɛn o fɛn kan o bɛ bɔ a sira fɛ fo ka kalo wɔɔrɔ nin dafa o ye fɔlɔ ye filanan ye ani sabanan n'o fɔra min bɛ bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye opération barkhane o kɔrɔ tubabu ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan pour que ka terrorisiw kɛlɛ an'u ka kɛlɛkɛminɛn fɛn o fɛn bɛ yan nɔ ani u ye takuba mɔgɔw wele ka na min na sarati t'o o don o bɛnkan kɔnɔ k'a fɔ a bɛ ban nin don de nka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'o ma ko relation international ni droit international o sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ hali ni bɛnkan kɔnɔ n'a ma sɛbɛn a kɔnɔ k'a fɔ sarati kelen min bɛ yen o tɛ jamana bali k'a fɔ ko a bɛ bɛnkan in laban Eh, n'i y'a ye k'a fɔ e ni mɔgɔ min ye bɛnkan siɲɛ a fana tɛ k'a batu a bɛ ka kelenya kɛwalew kɛ o ma sara i la a bɛ ka violation wɛrɛw kɛ i yamaruyalen don k'a fɔ ko o bɛnkan o banna donc comme o sarati t'o la gouvernement y'a jira k'a fɔ eh, mai kalo tile fila kunu k'a fɔ faransɛw ka barakan min bɛ ani takuba olu o bɛnkan nin o kuma banna pewu pewu o jɔra anw fan fɛ donc o fila de don sisan nɔ mais sarati t'o la o kɔni o ko banna sisan o kɔrɔ ye sisan nɔ an bɛ se ka faransi dɛmɛ de u b'u ka minɛnw cɛ cogo min ka taa u n'an ka sɔrɔdasiw bɛ baara k'a la mais fɛn o fɛn t'an ka sariya bato o tɛ se ka k'an fɛ bon an y'a yira fana k'a fɔ o o o o o décision minnu tara o ye pour que k'an ka jamana yɛrɛ lakana de parce que aw yɛrɛ y'a dɔn jamana bɛ hukumu min kan sisan opération caman de bɛ ka kɛ mali fan caman kɔnɔ pour que ka se ka jugu ninnu kɛlɛ o hukumu kɔnɔ mɔgɔ caman yɛrɛ sera ka segin ka n'u ka so n'a bɛ fɔ ko personne déplacée o fana kɔnɔ gouvernement ye zone dɔw de dayɛlɛ n'a bɛ f'o ma ko zone d'exclusion aérienne o kɔrɔ ye an ka jamana sankolo kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko an ka mali sɔrɔdasiw dɔrɔn de bɛ se k'u ka pankurunw lapan o yɔrɔw kɔnɔ parce que an bɛ kɛlɛ de la an bɛ baara de la ni mɔgɔ wɛrɛw nana an bɛ don ɲɔgɔn na kɛlɛ bɛ a bɛ ɲagami donc ni dunanw ka avion ni fɛnw bɛ na gouvernement b'u yamaruya a bɛ couloir dɔ d'u ma u bɛ se ka taa min kɔnɔ donc fo bɛɛ k'o ko o de sabati an ye décision min fana ta an y'a dɔn décision gɛlɛn don mais a bɛ taa mali ka intérêt de la a bɛ taa mali ka souveraineté de la mali ka se ka a yɛrɛ ta o fana kɔrɔ tɛ k'an t'a fɛ an ni mɔgɔ si ka baara kɛ an ka jamana minnu b'an da fɛ jamana wɛrɛ minnu b'a fɛ ka na ka mali dɛmɛ n'u b'a kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ n'u b'a kɛ k'a fɔ ka mali niyɔrɔ sigi ka mali bonya k'a faamuya k'a fɔ mali ye jamana de ye jamanaba don mali ye jamana de u yɛrɛ ka sɔrɔdasiw b'u bolo ka ɲɛmɔgɔw b'u bolo n'i bɛ na mali la n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ f'i k'a sara maliyɛnw na i ni maliyɛnw de ka kuma hali ni bɛnkan b'i ni jamana cɛ hali n'i y'a jamana n'i y'a n'i y'a jamana yamaruya a ka fɛn dɔ kɛ fo jama o jamana nin ka na u ka kuma fɛ a ka kɛ bonya de kɔnɔ bon n'a bɔra o kadiri kɔnɔ k'a fɔ ko jamana min bɛ ka wuli ka taa fan caman ka datugu jamana ɲɛ ka ka ka k'an ka kow bɛɛ gɛlɛya donc i tɛ se ka kɛ an teri ye ka k'an jugu ye en même temps donc o de y'an lase nin yɔrɔ ma an b'a ɲini bɛɛ k'a faamuya ka gouvernement dɛmɛ a ko nin ka se ka kɛ an y'a fɔ a taga cogo min na

alo somɔgɔw bɛ di samakɛ don wa somɔgɔw bɛ di kuma b'i bolo a diyara n ye ka kebe fo ka jaginɛ fo ɛ mais kebe a ka fara jaginɛ la dɛ a ye mun kɛ a kebe a b'a fɛ ka juguya jaginɛ ma k'o to yen ayi an ma fɛn fɔ a ma koyi a kebe e m'a lamɛn o jaginɛ de ye dɔ fɔ a ma ayi kebe kebe fara jaginɛ la. a ti yan kebe ti yan. a tulo bɛ n na o kebe kebe tulo bɛ n na nka a ka fara jaginɛ la. jaginɛ ayi jaginɛ jo t'a la koyi. a jaginɛ bilalen don baara dɔ la a kan ka anperɛri ɲini ka na fɔlɔ a k'a to jaginɛ ka anperɛri. ee i hakili jigin anperɛri ye n wele kunu. n b'i fo ka biye sidibe fo. ka an fa bulani daw bɛɛ lajɛlen fo.

voilà bon ni ne ko seli don ko n ma yafa dɔw ma dɔw y'a kɛ kuma caman yafa yafa yafa maki yafa maki yafa e ka n lamɛn wani ni ni kɛlɛ na mɔgɔ dama joli sara la ee maa t'a da dɔn olu su minnu sara somɔgɔ t'olu la a b'u la o k'i ta ka bɔ ɛɛ gabriel ture a dose cɛ ka ko maki an ka dugawu kɛ gabriel ture dɛsɛ ka ko a yɛrɛ point g ɛ point g sa ye point g point g de ko don awɔ ɛɛ maki an ka dugawu kɛ an ka dugawu an ka dugawu kɛ ala ka tiɲɛ bange hors antenne senfɛ ɔhɔn hun ɔhɔn n bɛna information dɔ d'i ma a la ni ala sɔnna ma parce que n bɛ dɔ kalama la Wari- ah ni y'o dɔ kalama wa ah a ka ɲi merci beaucoup Awɔ. ala ala ka tile hɛrɛ d'an ma imam

an ba furumuso ɲuman bɔ fanta mɔgɔ ɲuman konate ka n denmuso kebe fo i ka odi ani sɛk auditeurs tɛ na ani auditrices n bɛ bɛɛ fo n denkɛ bɔra kuma na sisan samakɛ filantɛ ɲɔgɔn biye sidibe ismail samakɛ ka bɔ kalabankoro la battante sɛgɛnbali ami fɔnba seku mayiga ani katalan n bɛ bɛɛ fo tabarikala ka bɛɛ don kira mantonya la ni ala sɔn n bɛ dɔgɔnɔw ka nuhun togo fo togo mali ka nuhun togo mhm. yɛrɛwolow ka nuhun togo halalaw ka nuhun togo o don u ko sogɛli ka taa n ko ni sogɛli taara an bɛ jɔn bila ye a filɛ dɛ n m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ yen dɛ a caman de bɛ kaburu kɔnɔ ye mhm. awa mɔgɔw bɛ yan yɛrɛ u b'a ɲɛ n'aw b'o dalu di ne ma fɔlɔ en tant que maréchal n'a ka ɲi problème t'a la ni indispensable nuhun togo b'a fɔ ni asimi ye ne wele bi k'a tɛ ɲɛ sogɛli ta ye kɔni n b'a fɔ nuhun togo bila ye an tɛ sɔn tugu maa kirikara si ka jamana in mara an ka kɛlɛ min kɛra o bɛ kɛ fu ye e tun bɛ ne yɛrɛ i b'a fɔ n'i ye wɔlɔnin ta k'a su ji gonin na n sɛgɛnnenba fo n bɛ nilakili ni n da ye

ɛɛ a bɛ nizɛri muso de b'a bolo jɔni bugu kɛ n tɔgɔma e kɔni b'a dɔn ne nuhun togo tɛ siran ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ i ka i bɛɛ de o o bɛɛ ka min kɛ ɔ ni min bɔra ne yɛrɛ terikɛ ba cɛkɛ bɔra n y'a d'a la a tununen don dɛ ee ne tun ja pa pa pa bari Eh, baru y'a yɛrɛ ɲini. Nye nye beta. I tɛ i tɛ ayam langa kurusi jala girimasi. Ibi ni bolo. Ibi de bolo. Sikatala. Jamana ni fanga. Ha? Fanga min nana tilega. Ha? Eh, ni bɛɛ bɛ tulonko la o man ɲi dɛ. Alahu akubaru. O man ɲi dɛ. Ni cɛ duuru ninnu. Hmm? Ah, fɛn bɛɛ f'u ye. arajo la mɔgɔ bɛ tilen k'u kiritike i tɛ kuma mais arme kɔni duɲa arme si tɛ kiritike hali ameriki kana maga arme ayi a man ɲi a man ɲi a man ɲi parce que olu de bɛ sa pour anw ka balo kosɛbɛ tɛ donc kana mag'u la a man ɲi voilà ou bien ni mas bɛ kɛ conseil ou bien n dɔgɔnin kalifa n'olu bɛ don problème t'a la n'i ko n ka taa n bɛ taa o ɛhɛ i bɛ taa zen na zen a banna an bɛɛ ko an t'a la ne kɔni tɛ k'a la ismail tɛ k'a la biye sigilen na an t'aw to yen abada aw bɛ don nin a banna sinon u b'an ka kɛlɛ k'an bolo ba ɲagalen ka ɲɔ ɲɔ ɲini n ka cɛ foli don la merci 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an tɛ kɔfɛmaa dɔ ta caman b'a nɔfɛ dɛ han o de y'an ka dɔ ta alo Alo. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kunta muso cɛ. Kuyate. Farigaw bɛ di. Baasi foyi t'u la. Tabarikala. Jaginɛ don. Jaginɛ k'a jara. A bɛ yan. N bɛ ɲagalen fo. Ɲagalen tulo b'i la. n bɛ ɲɛmaa fo. Ɲɛmaa tulo b'i la. Jama ɲɛmaa Umaru Sɛki Mariko datigi Mariko tiɲɛtigi Mariko. Ni Ala sɔnna. A fɔ TV ye k'a ni sɔgɔma. Tabarikala. A fɔ imami ye ko ko bunteli man bon ko mais ko bunteli ka farin k'a latama jeri. Tiɲɛ don. N ma bɛn ni émission eh, fan caman ye. Unhun. N bɛnna ni eh, Bulo ka kuma damadɔɔni de ye. Unhun, unhun, unhun. masi bɔrɛ kɔnɔ don ye tiɲɛ ye mais ne n bɔra n fa su ka wuli ka n kun ci fɛɛrɛ b'i la siga t'a la donc maliyɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ a banna eh, gouvernement in ka ɲi hmm? an k'u minɛ an k'u koli hmm, hmm. eh, temps bɛrɛ tɛ yen jama ka ca bi an b'i fo kosɛbɛ n tɛna kuma n tɛna kuma janya n bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa ala ka Peace FM ala k'a sinsin yarabi i tɛ fɛn ma yarabi amiina halisa baarakɛlaw k'a daminɛ sanfɛ fo ka na se dugu ma halisa ala k'aw kole amiina yarabi kuyate k'i fo kosɛbɛ 20 20 18 65 ala don mon homologue depuis hier allo allo allo an sɔgɔma

Ami mɔgɔ t'a la ko an tɛ Choguel ka bɔ ni Choguel taa fɔ foyi la Choguel b'a fɔ min kɛ n'a bɔra yan nɔ an ka ji ni ma min n ala sɔnna an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye ba kɛ ko ni maa min mana ko ni kunkolo man' ɲɛ' bila an ka bila dɛ

o ye nɛgɛjuru sira ye yala an bɛ foli an b'a di maga ma hɔn maga awɔ farakɔrɔ cɛni awɔ an bɛ foli d'a ma meri kɔnɔ alo i kone

ne t'a fɔ karisa ka ɲi karisa man ɲi n kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn bɛɛ ɲɛ bɛ yɛlɛma kɔni na a bɛ ka na yɛlɛma bɛ ka na donc maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali sisan a banna surtout an arajo baarakɛlaw siga t'a la sɛbɛnnikɛlaw minnu bɛ tele tele la bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma parce que n'a jamana ko fɔra et puis i ka jamana kama i bɛ tiɲɛ dɔ to yen ka nkalon dɔ défend siga foyi t'a la siga t'a la ko mɔgɔw k'o de faamu siga t'a la an bɛ ka minnu kɛ rfi o france 24 k'olu b'u ka jamana défend nkalon kan walahi a yɛlɛma ta jagoya mais mun de b'anw bila an minnu ye fɛnkɛ k'an ka jamana défend awɔ

an tɛ bi ta bila yan an ka bila ɔ abulayi kone nin tun ye ale ka laseliw ye voilà kebe foli kɛ basi ka bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o tɛ grand direct o tɛ nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn ye voilà yanni o cɛ sa 14 heures pile an bi yan Yɛlɛnɛ. Oui. An ti yan. An bɛ yan n'Ala sɔnna. 14 heures. 14 heures. Cɛ bi ta ka di dɛ. Bi ta a bɛ diya. Bi ta ka di. Awɔ. Awɔ. Ko ni dɔ bɔ ni dɔ ye wo la bi. Han. K'o da kɛnɛ kan. Tɛmɛ yɛrɛ. An b'a baara kɛ sisan. 14 heures pile. Unhun. Mali kura an b'a kɛnɛ sigi. N'Ala sɔnna. N'an y'a kɛnɛ sigi aa. Je bɛ ci. A bɛ- ee a bɛ ci i bɛ ci dɛ an b'a min fɔ ma Ɔhɔ. an bɛ foli d'a ma ka maa bɛ ture fo maa min ka ablaye kone bulo ka a fo nin waati in na awɔ ka perezidan fo nuhun togo wayi jagina ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo maaw ka ca an dontɔ an ma se ka foli kɛ awɔ nka 14 heures bi an dontɔ an na ma foli ko o kɛ n'ala sɔnna ala ka mali kisi wasa